nye osuwe iwe nye osuwe iwe osuwe iwu gwa ya nka nkụ ka nwaanyị mana egoro m anya nụ na enene m ma m na-aga ụmụ okorobịa ma ọbala eme ka ejila anya lie m kwa m na-aga n'ụzọ ụmụ nwoke na-ene m ka n'olu amarọkwa m ive me di m ma eri abụ m nụ di di m akpatụrọ m aka otu a ndeeli niile ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị

bịa nwaanyị ọ gịnị nna anyị nsogbu dị ezigbote nsogbu dị o kedu ile nsogbu dị ebe ahụ Ugoye nwa anyị kemgbe ovu izu ụka o jere be di ka di ya ekere metụ ya aka di ya na-emetụzi ya aka ọ mụrụ ebe o si pụta bụ nwa ada m nwaanyị o metụ ya aka nzie enyi egwu ada m abụrọ akpa aja nna anyị ọ bụrọ ụdị imetụ aka ahụ ka a na-ekwu okwu ya ife a na-ekwu okwu ya bụ na kemgbe ovu izu ụka Ugoye nụrụ di na di ya ekere kpalịsị ya amụ ọ kara wuye ọkpa izizi ụdị avụ emere mbụ asọ Mm, ọ dị mma ọ dị mma m ma ma ka anyị si mee ka m nebe anya n'ime ka anyị jiri nwayọọ Eh, ka m ma ka mmiri si baa n'opi ụgbọgụlụ ka m nene ka m mara ka e si mee nna anyị emecha gị nwere alụ gị ive emecha emecha emecha emecha nke nwa abụrọ emecha nke nwa bụ ive a na-achụ n'ọkụ n'ọkụ maka ive emebi- emebinarị anyị dekwa ihe ka ọ na-emebi o nwere ihe na-emebi ọmụ bụ ichie ya dị iche gaa gaa n'ogwu anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ o nwere eji ada m akpasa ma amụ kpam ma kolikoli nna anyị chekwa mkpụrụ okwu eji ada gị kparịsị amụ mhm. ibe anyị ive mụ na alụ nna atụ ịkwanye bụ zigakwanye nwa avụ ozi zigakwanye nwa avụ ozi ya nketa nke echi ziganye ozi ka agbanye ibe anyị eme mmadụ ama nọ na mmiri ncha abaa anyị anya nna anyị nwayọ nwaanyị nwayọ ọ na-adị ka ọkụ n'ọkụ fefefefe nwa abụọ ezi ive gị niile anara gị riri ka eruru were nwayọ ka m ma ka m siri nyere ebe nwayọ

nna anyị adịghị nnọ nsogbu ode ba kedu ụdị nsogbu ọhụụ ka o si mee bụ na ọ bụrụ n'ezi etu mụ na gị si kwuo mgbu ala akpagburu maka ọgọ anyị nke dị n'obi wee sị ka anyị jebe ejebe ka mmiri anyị kwuru ka ọ bara anyị m wepụta n'ezi n'etiti agba n'ụkpaka n'ezie wee luo wee kwụja na m ejerọ be ndị ọgọ anyị maka ọ bụla alụ maka na ekere onwe kpọba anyị ka a bịa malụ ụnọ ọgọ bịa malụ ụnọ itezeme na omenana wee yetazi azụ wee cheta ka m bịa ka maka e si mee ka ụbọchị dị mma nna anyị ma ibe na-atọ n'amụ ọkwa obi ife anyị gwara gị ife anyị gwara gị iro iri akụ na-ekwu alụ bebe na ụwa gị ịpụwo ọkwa ibe na-achọ ya ka m tụrụ gị alụ ka akụ nne tụrụ gị alụ kwa ka ị na-achọ mụna kwa ibe m na-ekwu gbaghara m onye akwụmdị mma okwe na mbede mere m alụ okwe na mbede ka o si mee bụ na anyị emere ọnụ ka okenye anyị ajigbara ajigbu nwee no anyị atara ata nwee no ife mere ife ahụ wee kele ada anyị wee kenye ike dị n'obi anyị chere na-eche ee ma agaghịzi eme ka amaka esi nye onye kwụwalị na ije afọ ma mara ma ya bụ ike dị n'obi abụ nne ma ọ bụkwa nwoke ọ na-agbanye hmm. ọ na-agbatu ikwere m egwu nna anyị inekwe m egwu na ofe ikwuru ife nwetakwalihe ọmọdụ ịmakwali maka na nwa ahụhụ ụlọ ọbụla nwoke na ihe ọ pụtali bụ na ugoye nwa anyị anyị amụtawala anyị nwa nwa na nke a bụ ụba a sị ụba akụ nne mma e nwee nwa nwa agwọ nọ n'akịlịka agwọ nọ n'akịlịka ekwedịrị ya eme cheli hmm. ofu ife afụ m na-ekwu zigakwedịrị nwa afụ ozi nna anyị zigeli nwa afụ ozi hmm. nke taa nke echi n'ọkụ n'ọkụ zigeli ozi gbam onwe ya kwuru ka anyị eme ezi dị ya ajebe ka emebe emebe

nna awa nna m nọ tụa jide eke na-abụ jide ya ntị gị jide eke na-abụ ijidewe anyị niile na ezinụlọ ọnwa wee tụkọcha anyị na apịtị wee were ibe ibele wee nyakpọcha anyị anya nke dị n'obi nna biko

wee jiri ọgụ eme ya diko nwayọọ diko jakali kedu ofu bụ na ị na-edinara nwunye gị kedu ofu ị na-emezi iche ọkwa nna nna m nụtara ya ee nna m dị na-ebi anụ awa nna ịdị na bịa kedu ovu bụzi awa ifu ya na ovu nwa i mele e na-emerọ ya eme e na-emerọ ya eme i kunie ebe i jekwuru ndị nne na nna na-ekpebe di a na-emerọ ya eme ị nụ na ụwa na-eje ebinu m n'ọnwa jebe ebe ebe anyị nwa je kpebe di m a na-emerọ ya eme ị chọrọ ịnụ di emezikwana ya ọzọ emewu na eme- emenu nata n'ihe eme na ọ bụrụ na m na-eje ekpesele nne na nna m ọ makara nne m na-ewe iwe o che ọ sị na akwụrọzi m ka nwaanyị ị na-akwụrụ ka nwaanyị na-akwụ ka nwaanyị kee ovu o jizi asị na ị kwụrọ ka nwaanyị maka di m anyị emetụrọ m aka nne m na-atụ anya na ekwesị kwatala ya ahịa na ụmụnne m niile nụlụ di di ba kwatara ba ahịa Ovu nwa abụrọ ovu ga-ese okwu, ọ bụrọ ya ga-eme ka i were je na-akọsalụ ndị be unu m ma agwa di gị ka ọ metụba ya aka ka unu nọba etu nwoke na nwaanyị si anọ na n'ovu m na-ekwu ma ovu nwa ọ na-abụ mee ịgbapụ otewe ọvụ aka unu nụrụ ejezikwana akọlụ ndị be unu A- a- o nwenugo onye m kọlụ m kọlụ maka di m nwa a na-akọrọ ya akọ Mm, a na-akọrọ ya akọ ọnụnụ di bụ ndidi A na-anụrọlụ ya ọgụ nwayọọ nwayọọ i nweta obi di gị. Ee, mana aga m agwa ya ka gị na ya nọkọba etu nwoke na nwaanyị kwesịrị isi wee nọ. O? Dị mma. O? O, nne nne chọọ m je fụ ọyị nwaanyị nne di Ọ Ọyị na-eche nwaanyị. m. Ọyị nwaanyị kwa ka ị sịlị gabakwọ nke isi na be nna ya ezuru kedu ovu ị na-eje isi ọzọ mba mụ na mụ na ya kwesịrị ije abịa achọ m je gote ka n'aka mma abụla enu aka aka dị n'ọnwa i yisie ya i yisie ya kedu ovu ị na-egola aka aka juru n'ọnwa Eh?

Nwaanyị, ị ka mụ anya? Nna anyị amụkwa m anya. Ọzọ nne. Ma ive mere ya bụ na anya anwa m mụ amịtawo mkpụrụ. Mkpụrụ ga-aba uru. nje kọwakene m ya bụ mkpụrụ ka anụ ya bụ mkpụrụ ga-abụ ụlọ bụ ebe na anyị ga-akaba arụ were aka anyị jikọọ mmadụ naabọ a jikọọ fa naabọ hmm. fa naabọ a na-anọkọ ọnụ n'ụdị anyị azị ịbụ onye anụalị nwaanyị mbụ kpọtakwa olie ute anyị emechewekwe n'ive anyị ji eme anyị anụ ahụ ike dị n'obu nwaanyị nye ka ọ dịzi n'aka ịba nwunye ya na mmanwụ nna anyị obi ga-aghọta bụ na ive enwe na-eme mm. ọ bụrọ ive ga-eji ike wee mee mm. ọ ive ga-eji nwayọọ nwayọọ njekene kedu ihe ị chọrọ ka m mee mma egbulu ikpulu ụkwụ naabọ gbusela ike dị n'obu n'ana ka m mee m ya n'ike mma ebulu ike dị n'obu dọkwasị ya n'enu Ugoye chọtazie agbụ vikọọ oge ọnụ ike dị n'obu wee mee ive ụmụ nwoke ibe e nwelu nwaanyị na-eme nje ka m gwa ya ife anyị ga-eme nje na-ekwu na nna anụ ife anyị ga-eme n'ife a na-eme n'Igbo hmm. ndị nwa ka ọ dịzi ala ime ịkaba arụ ịgwa ike dị n'obi na ebe ọbụna ebe ọ na-eje na ya na nwunye ya ga-eyi wee na-eje o chukọ mmiri ọ na-eje anyụ nsị hmm. ọ na-eje anyụ nwa mmiri hmm. ife ọbụna ife ọ chọ ime ya na nwunye ya yili jebe ya va naabọ na-emekọzi ọnụ etu ọ malụ va arụ ịdị na-anọkọ ị ghọtara ife a na-ekwu hmm. etu nwa ka anyị ga-esi wee mee hmm. ịbụ ọ dabasịa hmm. izu agba nwunye mmụọ ndị mụrụ ụmụ oke ego nwa i kwukwenụ bụ eziokwu ewu o nwe ive ọzọ m ji ekwu maka gị ewu ife dị gị n'isi nwe dịkwa na egwu ị ma na ọ gbajuo dọlụ na ezinụlọ ọnwa hmm. ngị na-atụta ife e ji eme ọgba mve nwa agba ọkwanụ mve ewu nwaanyị ọma hmm. ịbụ eze na m ga-anabazinụ njelara ụla ọkịnaba izu izu limo n'ume oke ego ọmbịa ịbịa mee nne dị ịbịa mee nne izu nwaanyị ọma ike a na-agwụrọ ya chiokwa n'igbo n'enugwu ọkpọ ụtụtụ

ọ na-adịrọ m mma onye Igbo nne ka ejije nne ka ijije ọ dị mma ee mana ive mele bụ na gị na nwunye gị ga-esokwa nje nna ọnụ dị emesi ameje ịkpọli ewu ka a na-eje ebe a na-eme mmemme a sị ka e je bute nni ewu ị kpụrọkwanụ mmiri n'ọnụ wee kwuo ive i kwu bụ anụrụ m ive i kwuru mana gị na nwunye gị je-eso je n'ụdị anyị azụ dị anyị pụọ anyị na-emezi gị ibe ọbụla ọ bụla ọ na-eme ọkwa nri ewu ka ị je-eje mgbute o lusie na-ebu na ị na-egbute egbute ọ na-esoko esoko elili ị je-eji kee ya dị gị mkpa o wetara gị elili ya bụ ọlụ a na-aga mgbeke nna anyị ya ka olu m Ugoye o nna anyị nke bụzi ịkpọ Ugoye ndị na-eso ya elie likiliki ka ọ ga na-eso evi kedu ebe Ugoye esozi nwoke eje eje Ah, nwunye nwa m ọ mụ kwuru gị site taa na gaba site kịta gaba ibe ọbụla Ikedinobu na-eje ị je-eso ya oge ọbụla ịnụkwala ihe m na-ekwu nna anyị deje hmm. nna anyị onye sokwu ya wee na-eje ọkụ azụ nye ọ na-agazi nnọọ na-eso eli eli kilikiliki ọ ka ọ zasoro nwaanyị nsọ nne soli ejebeni mgbọ nna anyị ama ekwusi maka mmadụ ikwuchi akwụkwọ nne na-ekwusi ike

nna ekwelu mmiri ka ekwe aka n'olu ebe anyị si na olili abụrụ ọrụ ibe nkabi ka o ji mee uwe ọ bụ ọkwa anyị ma aka ee ụdị obodo n'ukwu uru